papita pafupifupi zaka makumi asanu ndi atatu 80 pamene dziko la malawi linayika ganizo lomanga sikimu yayikulu ya ulimi wa mthirira ku chigwa cha mtsinje wa shire ganizoli linali limodzi mwa mfundo zitatu za chitukuko mu ndondomeko yotchedwa shire valley project imene idakhazikitsidwa mzaka za m'ma 1940 a stanley kaira ndi ogwirizira udindo wa mkulu woyang'anira pulojekiti ya shire valley transformation ndipo akufotokoza zambiri ukamawerenga m'mabukumu akuti uh, shire valley transformation program inayamba kukambidwa chaka cha 1941 pali injiniya wina amene amatchedwa edgar Kanthack, amene anthu ambiri amaganiza kuti ameneyi ndi pepa limene analemba ndi amene tinganene kuti ndi amene anayambitsa maganizo amenewawo. Project imene ananenayi ankaganiza kuti pakhoza kukhala mwayi woti mtsinje umenewu atseke penapake ndi kuika bridge yoti madzi aziyenda mosawononga iyayi. ankaganiza kuti bridge imeneyi ikhoza kukhala pa Liwonde paja ndiye amaganiza zitukuko zake ziwiri akuti kukhozanso kukhala mwayi womanga mphamvu zamagetsi kumusiko tikamanganso mphamvu zamagetsi zimenezizo uh, paja zikakhala za madzizi madziwo amangodutsa ndiye kuti madziwo sawonongeka apitabe kuti kumusiko Ndiye kumusiko tisangowalolanso kuti azingoyenda ndiye mpamene ankanena kuti kumusiko kukhale Lower Shire Irrigation Project. Project imeneyi mbiri yake mukawerenga m'mabuku a m'mbuyomu. idayembekezeredwa nthawi ya atsamunda koma pa zifukwa zina ndi zina idakanika koma anzathu amene timayenera kupanga nawo mwina mo- mondondozana a- opanga mphamvu ya magetsi ija adapita patsogolo ndiye cha m'ma 2007 8 tinadzapanga kafukufuku wina kunena kuti okay tiyeni tiyeseso project ija ndiye tidapeza kuti tikhoza kutengera madzi ku hamilton kumtunda kwa Kapichira. Koma tili pafupi kuti ti tiyambe kumanga chifukwa tidapanga ndithu tenda yoti ma contractors apange. Titapita nayo mmene muja padaoneka kuti mm, mwina izizi panafunika tifatsirire bwinobwino. Padadzabweranso mfundo yoti ah, madzi koma adzakwana kuti muthirire komanso mphamvu ya magetsi ndiye tidayeneranso kupanga kafukufuku wina wakuti kodi Shire nthawi yayitali yo- yotere ama- amaphwera motani kodi vuto limene lingabwere ndi lotani ndiye padapezeka kuti tapanga ma studies amenewo tapanga fuku amenewo atapange kafukufuku kuti zoti ayi madzi ndi okwana Kwa zaka zambiri, anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire akhala akuyembekezera kumangidwa kwa ngalande za ulimi wa mthirira. Anthuwa amadalira ntchito za ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngakhale amakumana ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi komanso ng'amba chaka ndi chaka. Alimi ambiri ankatenga nkhani ya ulimi wa mthirirawu ngati nkhambakamwa chabe kotero kuti ambiri adataya chiyembekezo. Ngalande tidaimva ndili mtsikana, nditangobala mwana wanga m'bodzi, komano nanga tachembera bi. ndiye tidadzamva kuti ngalande idzabwera mudzathandizika nayo o ndiye timangoyang'anira nthawi yonse mpakana nthawi ngalande ito tidayamba kuimva kale kale makolo athu amatiuza kuti "Ah, cholingatu cha sikimoyi angale ngati kutsogoloko boma adzayiganizira kanthu kena ife "Eh, ndiye Pasadapitirirebe zaka zingapo zimene zadutsa pakati ndi pamene timayamba kumva kuti ah kunoko kudzabwera chingalande. Kafukufuku wokonzekera zomanga ngalande ya mthirirayi wakhala akupangidwa kwa zaka zambiri ndithu. A Khaila akufotokoza zambiri. Pamene timadzalandira ufulu woyima patokha. ndipo Dr Kamuzu Banda nkudzakhala president woyamba, kukuoneka kuti ankadziwa mapulani awa chifukwa sipanapite nthawi pamene anayamba kuganiza kuti aah kodi Shire Valley project ija ili kuti? Bwanji tiyambe implementation? Panali zambiri zinthu zimene anthu amaona kuti sakuzimvetsetsa ndipo alibe chikhulupiriro choti zimenezozo nzotheka. Ndiye chifukwa cha chimenechicho amapitirirabe kuchita kafukufuku. Koma chitafika chaka cha 2008, makobidi anapezeka. Ndikukhulupirira kuti ndalama yake idachoka ku African Water Facility ndiye anachita hire consultant dzina lake otchedwa Koda kuti atichitire kafukufuku omaliza atidziwitse ngati nzotheka kupanga irrigation scheme ku Chikwawa ndi Nsanje. Koda atamaliza ntchito imeneyi ananena kuti nzotheka ndithu. koma panafunika pakhale kafukufuku wozama kwambiri kuti ngati pali mavuto ena aliwonse amene angabwere tizitha kuti tikuwadziwiratu. Kudzafika 2012 African Development Bank ananena kuti iyayi tisanapange kafukufuku wozama uyu bwanji tipange kakafukufuku kakang'ono chabe kongoti tingotsimikiza chifukwa tikaikamo ndalama za kafukufuku wozama kwambiri tizikhale kuti titatsimikiza kale kuti izi nzotani nzotheka ndiye anapereka ndalama yawo pamene kafukufuku wina anachitika kafukufuku ameneyo anatsimikiza kuti kupanga ulimi wothirira chikwawa ndi nsanje nzotheka ndiponso ananena kunena kuti tinene kunena kuti kukula kwa malo amene angatheke kuchita ulimi wothilira kumakwana 43,000 hectares. Ntchito yomanga ngalande ya ulimi wa mthirirayi idakhazikitsidwa m'mwezi wa March 2020 ndipo kumanga kudayambika mu April mchaka chomwecho. Banki la dziko lonse, World Bank,

They see this, this, this change now and they really want to participate in this. Kubwera kwa ulimi wa mthirira kudzabweretsa kusintha kwakukulu ku ntchito za ulimi ku chigwa cha mtsinje wa Shire komanso dziko lonse la Malawi. mawu yoti transformation ndikutanthauza kuti kumeneko kudzasinthika kudzachitika chitukuko chimene anthu sanachione ndiye transformation ndiye tikamanena zimenezizo anthu azidziwa kuti kodi zimenezi zidzachitika bwanji. Ndiye tili ndi magawo atatu ochitira zimenezozo. Choyamba n'choti madzi amene akupita kumeneko kuchoka pa Kapichira Dam ayenera kumanga ngalande ndi timigulu tating'onoting'ono topita m'minda ya anthu. Chimenechi ndiye number 1. Kopanda madziwo transformation'yo siitani, siitheka iyayi. Chachiwiri ndi chonena kuti, ah, tsono. mukangopatutsa madzi kupititsa m'minda mwa anthu kodi kumeneko anthuwo ndiye azikatani kalimidwe kake mwinatu apa mungowononga ndalama ndiye potengera malamulo amene alipo atsopano okhudzana ndi za malo monga customary land act tinaona kuti aah chimene chingachitike chofunikira kwambiri ndi choti ifeyo tionetsetse kuti anthu onse ali ndi minda dera limenelo akhale ndi umwini wa malo awo chifukwa akakhala ndi umwini wa malo awo ndiye kuti akhozanso kumapanga ziganizo zoti kodi malo angawa nkhoza kuwatukula motani gawo lomaliza nkofunikanso kuti anthu akadzati madzi abwera ndipo akhala pamodzi afuna kumalima ulimi wa masiku ano tidzaonetsetse kuti misika ilipo. Ndiye gawo lachiwiri likuonetsetsa kuti alimi amenewa asinthe azigwira ntchito yawo ngati bizinesi. Koma akatero ndiye kuti kukhala zokolola zochuluka zedi, mbewu zosiyanasiyana zoti zikhoza kusowa misika. Ndiye chifukwa chakenso akuonetsetsa kuti misikanso ikhale yopezekeratu. Akamalima azikhala ndi bizinesi pulani imenenso ikusonyeza kuti ichi kwakuti akuchifuna, ichi kwa. Zimene akulima pamenepo nzoti zikufunika, misika yake akuidziwa, ndiponso agwirizana kale ndi anthu kuti adzagula ndi awa ndi awa. Kumangidwa kwa ngalande za mthirira kwabweretsa chiyembekezo kwa alimi ambiri. Madziwo amene akunenawo ndiye adzatithandiza kukang'amba ena nga. sitimbasowa madzi kuti zimene tabzalazo zikhale kanthu ndiye apo ati tidzingopatutsa basi choncho ndiye tikuona ngati kuti tidzathandizika ndithu project imeneyi nkhani yayikulu ndi anthu a ku lower shire anthu amenewa achitenge chinthu chamwayi kuti project yafikira akumana ndi mavuto ambiri chifukwa cha mavuto a njala osati chifukwa cha kufuna kwawo, koma mwina chifukwa cha nyengo. Ndiye ichichi ndi chinthu choti iwowo achitenge ngati chawo, asachitenge ngati cha boma ayi, achitenge kuti ndi chawo, achisamale kuti chigwire ntchito kwa nthawi yaitali. Ndi chinthu choti boma layikapo ndalama zambiri, ndi ngongole, si ndalama zaulere. So akuyenera kuchilimika kuti pakutero cholinga cha project imeneyi chidzakwanilitsidwe. Nawo mafumu ndi okondwa ndi ntchitoyi chifukwa tsopano anthu a m'madera mwawo adzakhala odzidalira pa chuma komanso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kudzera mu ulimiwu. Chitukuko ichi sichichitika konkuno ku Shire Valley kokha, chili madera ambiri ku Karonga, chiliko ku Phalombe, chiliko chili madera ambirimbiri kotero kuti M'madera mwa anzathu m'mene muli madzi zikupita komweko, achoveka, athandizika komanso mausiwa ena ndi ena, mavuto ena ndi ena achepa. Tithokoze kwambiri pamenepopo boma kuti inaganiza kuti chinthuchi chiyambikedi ndipo chayambika, chitheka.